Фыкъеблагъэ ди нэщхьэбэрей икӏыгъуэм. Адыгэ лъэпкъым и щхьэр лъагэу щӏиӏэт хъугъуэфӏыгъуэхэм ящыщщ и анэ къыдалъхуахэм я цӏэр зыфӏаща псэущхьэ дахэр. Ар шыращ. Хэт ирещӏи, апхуэдэ гъэлъэпӏэныгъэ псэущхьэм хуищӏауэ дуней хъурейм лъэпкъ щымыӏэу къыщӏэкӏынщ. Ди япэ итахэм къагъэщӏат шы лъэпкъ зыбжанэ, ауэ ди зэманым къэсар дуней псом къэбэрдей шы лъэпкъыу къыщацӏыхуу дэ адыгэшкӏэ дызэджэращ. Зэман гуэр щыӏащ мы ӏуэхум гулъытэ нэс хуамыщӏыжу, ауэ ди гуапэ зэрыхъунщи, шыр зыфӏэфӏ, абы и ӏуэху зехуэным дехьэххэр кӏуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. Ар нэрылъагъу щыхъуащ Хьэбэз районым щызэхэта адыгэшым и еплӏанэрей лъагэ утыку ишэгъуэм и деж, дыхэвгъаплъэ а махуэщӏым.

Адыгэхэм дахащэ къудей мыхъуу бэшэчрэ къарууфӏэу шыфӏхэр ягъэхъу, мэжалӏэри гугъуехьри яхуохьу икӏи жэрхэу. Минрэ щиблрэ бгъущӏрэ щы, минрэ щиблрэ бгъущӏрэ плӏы гъэхэм Къэбэрдейм щыпсэуа нэмыцэ щӏэныгъэлӏ Паллас Пётр Симон адыгэшым теухуауэ итхам хуэдэ щытхъу куэд Ди тхыдэм къыхэнауэ къыднэсащ. Апхуэдэу, адыгэм и блэкӏари, и нобэри зыгъэдахэу, адыгэлӏым и гъусэ пэжщ псэущхьэ ӏущыр. Адыгэм и гъащӏэ псом къыдэгъуэгурыкӏуа псэущхьэм ди лъэпкъым къращӏылӏар езыми къехъулӏащ. Шы лъэпкъыу диӏам ящыщу нобэ къытхуэнэжар къэбэрдеишкӏэ дызэджэращ. Иужьрей илъэсхэм, адыгэ лъахэм и деж адыгэшым и пщӏэр зэщӏаӏэтэж икӏи къагъэщӏэрэщӏэж, шыгъажэхэр, шыхэшхэр ирагъэкӏуэкӏыр. Пӏалъэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ апхуэдэ зэхыхьэ телъыджэ Хьэбэз районым щызэхэтащ. Мы ӏуэхугъуэр зэхэшэным мылъкукӏи чэнджэщкӏи, ӏуэхущӏапӏэхэми, цӏыху къызэрыгуэкӏхэми зыщӏагъэкъуащ. Хьэбэз район администрацэмрэ ди хэгъэгум и Адыгэ Хасэмрэкӏэ къыщыщӏидзэу, езыхэр къызыхэкӏа адыгэ лъэпкъым сыт щыгъуи щӏэгъэкъуэн яхуэхъу хьэрэчэтыщӏэхэмкӏэ иухыжу.
Зипкъ къикӏар Шууей Хасэ, адыгэшым и пщӏэ зезыхуэ ди Къэрэшей-Шэрджэсым и зы пычыгъуэ Шууей Хасэращ. Шууей Хасэр Къэбэрдейми щыӏэщ, Краснодар крайми щыӏэщ, Адыгейми щыӏэщ. Нобэ зэрыфлъагъуу къытхуеблэгъа ахэри ахуэдэ къабзэу. Нобэ къэралым зэригъэпсамкӏэ, шым породэ иӏэ жыпӏэн щхьэкӏэ, Всероссийский научно-исследовательский институт коневодствэм еуэ паспорт иӏэн хуейщ. Абы ипкъ къикӏкӏэ дэри ди шым илъыр догъэкъабзэ. Ара нэхъ тыгъэ нэхъыбэ пщӏэ зытехуэхэри щӏеттыр паспорт зиӏэм. Шы зезыхьэ цӏэрыӏуэхэри диӏэщ, Бибердми, Кӏэдэкӏуей Мусэми, Уракчай Рамазанми, ахэм псоми яшхэм паспорт пылъу щытщ.
Адыгэлӏрэ адыгэшрэ щыжаӏа зэманым укъыщыхута къыпщыхъут, Хьэбэз и шыгъэжапӏэм и деж уи нэм къыӏуихьэр апхуэдэу телъыджащэти. Лъэпкъым и фӏыгъуэу дуней псом къыддацӏыху псэущхьэм и лъэкӏыныгъэр къыздагъэлъэгъуэну зэпеуэныгъэм адыгэлӏхэм яшхэр хуагъэхьэзырт, ятхьэщӏт, ялъэщӏт, ӏэпслъэпсхэр ирахьэлӏэрт, я ныбжьэгъу пэжым едэхащӏэхэрт.
Махуэ фӏыуэ? Нэхъ фӏыжу. А, нобэ э, шыгъажэм фхэтыну ара? Шыгъажэм хьэуэ къэзгъэжэнукъым, ауэ мы шы зыгъэлъагъуэхэм сахэтыну. Си шыр э, адыгэшщ, лъэпкъкӏэ мыдей къыщалъхуа дэ ди республикэм. Илъэсих мэхъу. И цӏэр Вагъуэиж. Сэ иджыри блэцӏэн мес къыфхуегъэщӏэгъуэж. Губзыгъэхэ хуабжьу, жыжьэ урикӏуэну, мис мыдэ ди щӏыпӏэхэм уритыну, бгыхэм уритыну и къэкӏухьыкӏэ сыткӏэ бгъэкӏэлъыхьэн щыӏэу сэ иджыри сцӏыхукъым. Школым сызэреджэрэ шы сщыгъуэкӏи сиӏэу щыта. Абы лъандэрэ си пщӏантӏэр шы дэзгъэкӏкъым. Зэ тӏу щыдэт мэхъу, зэ щы щыдэт мэхъу, ауэ иджыпсту мы зыра? Гугъу кӏэлъыплъыну мис-тӏэ зэ зэхуэдыдыкӏ уесмэ. Сэ сэ къызэгугъуэкӏкъым, сэ сфӏэфӏ. Мыбы сыщригъусэкӏэ псэкӏэ зызогъэпсэху. Тӏэкӏу моуэ сежьу тӏэкӏу губгъуэхэм, мэзхэм, жьы къабзэ бышу, езыри уи гъусэу къыщыпкӏухькӏэ, уи псэм зегъэпсэху мы дуней иджыпсту дызыхэтым. Лэжьапӏэ жыпӏэми, унагъуэ жыпӏэми, дауэ зэрыжысӏэнур, ӏуэхухэм. тӏэкӏу ущхьэщех.
Шыгъажэхэм хэтакъэ?
Шыгъажэхэм хэтакъым, ауэ нэгъабэ Къэбэрдейм срикӏуа, Черкесский дербим поддержку ткӏуауэ щыта, нэрыбгий дыхъуу. Сентябрым абы дрикӏуа, дыкърикӏуэжа, мыдейхэм къызокӏухь. Шыгъажэм адэ-адэ тӏэкӏу щыщӏалэ дыдэм илъэситӏ щыхъум хэта, ауэ сыхуейкъым ахуэду. Сфӏэфӏкъым сэ а шыгъажэ дыдэхэр къапщтэмэ. Срызекӏуэну, губгъуэм сритыну, жыжьэ срикӏуэну, ахэр нэхъ сфӏэфӏщ. Адыгэшыр си къуэш жыхуиӏэра? Нэгъуэщӏ слӏо. И цӏэм жеӏэ езыр зыхуэдэр. Шым.
Арати, ӏуэхугъуэм хухэха пӏалъэр къэсри, Хьэбэз районым и сыт хуэдэ зэхыхьэри зыгъэдахэ щӏэныхабзэм и лэжьакӏуэ зэчиифӏэхэм я уэрэдхэмрэ макъамэхэмрэкӏэ махуэщӏыр ирашэжьащ.

шы къезыщэлӏахэр Алыхьым ягу хэлъыр къадигъэхъу. Алыхьым шыхэр гъэщӏэрэщӏауэ, псэущхьэ дахэщ, езыр дауэ щымытми, фӏыгъуу щыӏэр къапокӏуэ. Адыгэрэ шырэ зэи зэфӏэкӏакъым, зэгъусащ жыӏуэра тхыдэм зэритри. Къадэхъуну саухъуэхъу псомикӏ.
Адыгэшым и еплӏанэрей лъахэ утыку ишэгъуэр ӏыхьэ бжыгъэкӏэ гуэшауэ щытащ. Махуэщӏыр ирагъэжьащ адыгэшым и гъэлъэгъуэныгъэмкӏэ. Мы ӏуэхугъуэм хэтар Урысейм и Щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и паспорт зиӏэ адыгэшхэрат.
Жеребец Биберд, владелец Гогушев Казбек, две тысячи пятнадцатого года.

Утыкум кърашэ шыхэр зым нэхърэ зыр нэхъ дахэт, я плъыфэкӏэ зэщхьэщыкӏхэу зэщӏэлыдэхэт. Уеплъэмэ, абыхэм нэхъыфӏыр къазэрыхэпхынур уи нэгу къыпхущӏэгъэхьэртэкъым. Арщхьэкӏэ, щӏэплъыкӏакӏуэ гупым яхэт ди лъэпкъым и нэхъыжьыфӏхэу Гуащокъуэ Абдул-Бакъийрэ Астэжь Чэшифрэ адыгэшым и теплъэр зэрыщытын хуейм фӏыуэ щыгъуазэрти, гулъытэ хуащӏащ шыбгым и теплъэмрэ и кӏыхьагъымрэ шыбгъэм, лъакъуэхэм. Атӏэ ди адэжьхэм шыфӏу къалъытэр зи бгыр захуэу, мыкӏыхьыщэу шэщӏарат.

Къэбэрдейм дыкъикӏауэ аращ дэ, щӏалэ зыбжанэ дыхъуу. Мыуэдэ зэхыхьэ гуэр къэхъумэ, дыкӏуарэт жытӏэу мис ауэдэу дыщыт. Тлъэгъуа ныбжьэгъу, шэрэгъу сэ сщӏэрэ къыдаша хьэщӏагъэ, къыдаша хабзэ теухуауи, зэхыхьэ махуэ Алыхьым ищӏ, зэхыхьэ дашэ Алыхьым ищӏ. Шууей Хасэми нтӏэ.

Куэдыщэ щӏакъым къызэрыдахыжрэ къызэраублэжрэ. Куэдэ езым жыпӏэмэ, дызэрысабий лъандэрэ шыд зетхуэу, шы дышэсу, мис ахуэдурэ къэдублащ, мис ахуэдурэ декӏуэкӏащ. Иужькӏэ дуней ӏуэху жыпӏэми, къэжыхьын жыпӏэми зэ зэпыури, шыр жыжьу фӏэкӏа дымылъагъужу, уеблэмэ дымылъагъужышэу, мис ахуэдури щытащ илъэс бжыгъэ ӏэджэкӏэ. Иужьым мис модэу щӏалэгъуалэм шым пщӏэ хуащӏу, шым и мыхьэнэр къагурыӏуэу, шы зрахуэу, зэрыхъужу, дэри ди гуапэ ӏейуэ дыкъэщӏэлэжам хуэдэу, мис ахуэдэу ядыдоӏыгъ, яхудогъэдахэ, даригъусэхэщ, шэсхэмэ дадошэс, мис ахуэдэурэ дахэтщ.
Гъэлъэгъуапӏэ утыкум кърашэ къэбэрдеишхэу, Фӏым я нэхъыфӏыжыр къыхахын къахудэхуащ щӏэплъыкӏакӏуэ гупым. Арати, текӏуэныгъэр зыхуагъэфэщар Куэшхьэблэ къуажэм щыщ Абидокъуэ Къанщобий и Вагъуэижкӏэ зэджэ шыращ. Саугъэту абы шыщӏэ цӏыкӏу иратащ. Абидоков Каншобий, аул Кошехабль, аплодисменты, пожалуйста.

Адыгэшыр догъэлъапӏэри Алыхьым абы и пщӏэр зэи иримыгъэгурэхкӏэ, абы къилэжьар, дунейм тетыхукӏэ абы цӏэуэ къихьар нэхъри нэхъ иригъэфӏакӏуэ.
Нобэ уи адыгэш Вагъуэиж япэ увыпӏэр къихьа Кӏэдыкӏуейхэ я хакӏуэ хахуэ хъун къыхахри къуатри, дауэ къыпщыхъурэ ар мыбы кӏэлъхьэфыну пӏэрэ адыгэш зи цӏэу? Яхуэхъу хъунут зор.

Адыгэмрэ шымрэ сыт щыгъуи зэпыщӏауэ илъэс мин бжыгъэ хъуауэ и цӏэ жаӏэу къокӏуэкӏри, щӏадзэжри, ар узэрыщымыгуфӏыкӏын щыӏэкъыми, Тхьэм къадигъэхъу. Шы хъарзынэхэр кърашэлӏа псоми япэ нагъыщэр хуэбгъэув хъунукъым. Нэхъыфӏ дыдэхэм я нэхъыфӏхэр. И къыхэтхыжщ аби, а ир аргуэру яхэплъэжри, Къэбэрдейм я зыш ещанэу увыпӏэр ихьащ. Куржев Анзор, второе место.

Хуабжьу телъыджэу мыбдеж щызэхэтащ шу джэгур. Ар Адыгэм къахэкӏа политикэ бэдаущ лэжьакӏуэу щыта Дер Станислав и фэеплъу ирагъэкӏуэкӏыр. Нартрэ мамлюкрэ жоуэ гупитӏу загуэшри, шууейхэмрэ яшхэмрэ я зэфӏэкӏыр цӏыхум я пащхьэ къралъхьащ.

Дяпэ итахэм зы дауэдапщи благъэкӏыртэкъым шу джэгу ирамыгъэкӏуэкӏыу. Абы ехьэлӏа хабзэ телъыджэхэри зэпеуныгъэ куэди ди зэманым къэсащ. Абы зи деж зэрызэпеуахэр фэ зэфӏэхьымрэ шы къыхэчынымрэ шу зэдэжэнымрэкӏэщ.

Къыщӏдэмысэж нэужь, умыгу сабэзыджи, сэ къыздэшхуа си къуэш. Адыгэшрэ адыгэлӏрэ зэи зэкӏэрыпч хъунукъыми, мис мыхуэдэу ядогъэлъагъу ди нэхъыщӏэхэм, ди сабийхэм мис мыхуэдэу дэ дызэрагъэсам хуэдэу дэри дгъэсэну. ди мурад. Хабзэкӏэ, нэмыскӏэ. Мыр уи шыр ара? Мыр си шыр атӏэ. Нтӏэ, тӏэкӏу къытхутепсэлъыхь уи ныбжьэгъум. А, си ныбжьэгъур шыр, си ныбжьэгъу дыдэу си ныбжьэгъу. Мыр зэрыгъуэтауэ мис мыхуэдэу зэбгъэдэтщ икӏи.
И цӏэр сыт?
Орхъан. Орхъан и цӏэр. Куэд щӏа мис мы шы ӏуэхум узэрыпыщӏауэ зэрыщытыр? Шы ӏуэхум зэрыпыщӏар Школ лъандэрэ, вообще школ лъандэрэ. А так, акӏэ уже еджапӏэ тщӏа, сэ сыхуэлэжьа унагъуэкӏэ, а так, шыхэр фӏыуэ долъагъу. Мыхэр ӏущ цӏапӏэ. Алыхьышхуэм къыдитауэ ди лъэпкъым долъытэ, догуфӏэ, диӏэмэ.
Щӏалэгъуалэм я зэфӏэкӏымрэ хабзэу ящӏэр здынэсымрэ щагъэлъэгъуащ кхъуейплъыжькӏэрыщӏэ джэгукӏэм и дежи. Адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекӏуэкӏ пасэрей дауэдапщэр зезыгъэкӏуар Къэбэрдейм къикӏа джэгуакӏуэ Джэдгъэф Беслъэнщ.
Е уи зы лъакъуэм къепшхьэкӏыурэ щӏы уи бгым ищӏи, е уи лъакъуитӏыр зыблэпкӏыу. Пщӏыну и пӏалъэ пщӏэмэ нэхъ тыншщ, ауэ умыщӏэмэ нэхъ гугъущ, аращи, зыуэ пхуэщӏмэ еплъ. Итӏанэ тӏэкӏу бзаджагъэ тӏэкӏу фекӏуу фыкъыщыбгъэдыхьэкӏэм фи ӏэ, фи лъакъуэ сытхэр сабэ защӏэ фщӏымэ, фӏыуэ нэхъ тынш хъуну. Сэ Къэбэрдей лъэныкъуэмкӏэ щезгъэкӏуэкӏкӏэ бзаджагъэ ӏэмалу щыӏэу хъуар къагъэсэбэп, хэзыщӏыкӏым къагъэсэбэпри, ерагъыу къехъулӏэу ара, модэ мес сабэ щыӏэ, псори щыӏэ, ӏэмалу щыӏэу хъуар къэбгъэсэбэпынми, ауэ къыбгъэдыхьэкӏэ хъунукъымэ мыр. Дэнэ къуажэ укъыздикӏар? Ботэщей жыпӏа? Ботэщей зыгуэр щыт мыдэ? Псори дыботэщ. ӏэгуауэкӏэ мы щӏалэ дывгъэгушхуэ тхьэ. Моуэ къехъулӏэну абы? Мы ӏуэхур арыххэу тыншу зэфӏэкӏынукъымэ. Ботэщейхэм я напэ тепх хъунукъымэ. Псом япэ иту Ботэщей щыщ щӏалэр дэкӏуеящ жаӏэнурэ. Зэрыхэгъэгуу щагъэхъыбарыжыну мыбы. Уэ удэкӏуейуэ щытмэ. Ауэ удэмыкӏуейми, тӏэкӏу нэбгъузкӏэ къыпхуеплъынумэ, уэ нэгъуэщӏ зыгуэр зытебгъакӏуэмэ. Аращи, укъикӏуэт хъунукъымэ мыбы. Иджы къыкӏэлъыкӏуэу кӏуэнухэм щепщӏэрэ? Гъуэншэдж ӏув щыгъмэ, нэхъ тынш хъуну сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мыбы и лъакъуэм тришыхьурэ и лъакъуэри тӏэкӏу зыпихынущи, и ӏуэхур тӏэкӏу нэхъ гугъу хъуну. Дэкӏуеину мурад зиӏэхэм ӏэмал щыӏэмэ, зыгуэрым и щыгъын къеӏыфхрэ исраф хуэфщӏрэ ефтыжми хъунущ. Уэ хъарзынэу уежьам зэудрэ уи лъапэм пхуешхьэкӏмэ, а уи футболкэм зыщӏебгъэфурэ псори пхуэгъэгъущыну? Фэкӏапсэм удэпщеиныр ауэми мыӏуэху псынщӏэу къыщӏэкӏащ. Дагъэр куэду зыщӏэзыфа кӏапсэ цӏанлъэм пэлъэщхэтэкъым, уеблэмэ и зэхуэдитӏми нэмысыфар куэдщ. Ар мы джэгукӏэм и ӏэмалхэр зымыщӏэу япэ зизыгъэщахэрат. Еуэ тӏэ, уей, Куэшхьэблэм я щӏалэр ежьам. Еуэт, тхыкӏэ тегъуалъхьи, уи зы лъакъуэм фӏыуэ къешхьэкӏ. Елъыт иджы, ыхьы, иджы утӏыпщи, мис мыбы фӏыуэ дэгъанэт уи зэхуаку кӏапсэр, увыпи дэгъанэ.

Дэнэ жыфӏам щӏалэ зыщыщ? Куэшхьэблэ уей-уей жи. Ӏэгуауэ нэхъ ину. Хэтхэ и унэцӏэ мыр? Уэтэрхэ. Уэтэрхэ лъэпкъым щхьа ӏэгуауэ нэхъ ину? Гъуэншэджым Лъэгуанджэм фӏэх, хуэсакъ. лъэгуанджэм фӏэх. Уей, нэсыну сщогугъым сэ мыр зи ежьэкӏэ. Тӏэкӏуи сигу къеуэну мыр япэу нэмысмэ, моду жыджэру ежьа щӏалэр. Карабиным нэз щэтщт.

Мы дауэдапщэм зэ ухэтмэ, къыбгурыӏуэну щытщ зы хьилагъэ гуэр къызэрыдекӏуэкӏыр. Атӏэ, дагъэ зыщыхуа фэ кӏапсэм япэу дэпщеяхэм ар фӏыуэ къыпалъэщӏыкӏ, апхуэдэу цӏыху зыбгъупщӏ хуэдиз екӏуэлӏа нэужь кхъуей плъыжьым унэсыныр нэхъ псынщӏэ мэхъу. Гъэщӏэгъуэнщ, ауэ зэрыжаӏэжымкӏэ, япэм щыгъуэ лъапэкӏэ кӏапсэр ямыкъузу, ӏэпщэкӏэт зэрыдэпщейхэр. Арати, пкъом кӏэрыщӏа кхъуей плъыжьым нэсыфар мащӏэщ, ар къызэхъулӏахэм ящыщ Меримкъул Амиран.
Адыгэ хьэблэ сщыщ. Хъер ижари, Алыхьым и шкуркӏэ хъерым дыкъэкӏуа, хъерыр долъагъу. Сызэрыдэкӏуеяри, фэри мэцӏантхъуэ цӏапӏэу. Си лъакъуэр, дауэ жысӏэн, мыкӏэ дэздзу езгъэубыдмэ, мыкӏэ дэслъхьурэ Алыхьым и шкуркӏэ, Алыхьи шкур къыздэбгъу. Сыдэкӏуеифа цӏыхум зыгуэру. Япэ дыдэу удэкӏуеифамэ, абы ипи ухэта мыхуэдэ зэпеуныгъэм? Абы ипэ школ, школ зэманым сщеджэм, апхуэдэу джэгу ящӏауэ зэ сеплъати, ари Алыхьым и шкуркӏэ получилось, сыдэкӏуеифа. Абдеми кхъуей фӏэлъти, подарок цӏыкӏхэр, шоколадки сыти фӏэлъу, апхуэдэу аращ зэрыхэтари. Къыщыслъэгъуам думаю, попробую жысӏэри и Алыхьым и шкуркӏэ хъуа. Гугъу апхуэдэу пэжу.
Гугъу, гугъукӏэ дауэ зэрыжысӏэнур? Цӏыху хъуар разнэщи, хэт и къару, хэт и акъыл зэрыхъур. Алыхьым и шкуркӏэ урегъэзэш уи ӏэр, егъэ, гуэбэн ещӏ, акӏэ зэрыхъу. Уи гур ин цӏыкӏу жэуэ уи гу умгъэкӏуэду, мурад пщӏауэ удэкӏуеинумэ, я думаю мурад пщӏам добиться пщӏыну.
Пасэрей джэгукӏэхэмрэ зэпеуэхэмрэкӏэ гъэнщӏа махуэщӏыр кӏуэурэ нэсащ шууейхэмрэ шыхэмрэ я лъэкӏыныгъэр зыщагъэлъэгъуэну шызэдэжэхэм.

Метрэ минитӏрэ щиплӏрэ зи кӏыхьагъ зэдэжэм текӏуныгъэр къэзыхьар Шэрхан зи фӏэщыгъэцӏэ хакӏуэм теса Цекъуэ Расулщ. Абдеж етӏуанэу, ещанэу къэсахэми фӏыщӏэ тхылъхэмрэ ахъшэ саугъэтхэмрэ иратащ.

Къэбэрдейм Налшык дыкъикӏа Алыхьым жиӏэмэ, дыгуфӏэу дыкъэкӏуа Алыхьым жиӏэмэ, ядэтӏыгъын, плъагъун, зэдгъэцӏыхун сэ сщӏэрэ? Ди къуэшщ, дыкъыздалъхуа, дызы лъэпкъщи дыкъежьа Алыхьым жиӏэмэ? Акӏэ махуэфӏ, махуэ дахэ Алыхьым къыдит. Хъеркӏэ, сэ сщӏэ, зэхуэзэн, зэкӏэлъыкӏуэн, зэфӏэмыкӏуэдын, Алыхьым дищӏ.
Шы дапщэ нобэ шыгъажэм хэтыну къепшэлӏар? Къэбэрдейм шыуэ щы къитшащ, ауэ сэ си щхьэкӏэ къэзгъэжэным, къэжэнухэм нэхъ ныбжь иӏэу зы шы къэсшащ. Алыхьым фӏыкӏэ къэдгъэжэн дищӏ, дызыкӏэлъыплъын дищӏ, ауэ ипэм ауэдэ ӏэмал имыӏами, Алыхьышхуэм иджыпсту ауэдэ ӏэмал гуэхэр къытхузэӏуихащи, иужь дитщ, Алыхьым жиӏэу щытмэ, хэдгъэхъуар щыту, ара ди мурадыр.
Урысейм и щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и паспорт зиӏэ адыгэшхэм я зэдэжэхэращ мы ӏуэхугъуэ телъыджэм иужьрейуэ щекӏуэкӏар. Метрэ минрэ щихрэ зи кӏыхьагъ теуэгъуэр зыхуагъэфэщар социалист гуащӏэдэкӏым и лӏыхъужь Аргун Пӏатӏэ и фэеплъырат.

Пщӏэрэ щӏыхьрэ зиӏэу псэуа, нобэр къыздэсым зи цӏэр фӏыкӏэ нэхъ кърамыӏуэ Гуащӏэдэкӏым и лӏыхъужь Аргун Пӏатӏэ и фэеплъ саугъэтыр къэзылъэщар адыгэш Сэрматщ, ар къэзыгъэжар Цекъуэ Расулщ. Куэдкӏи къыкӏэрымыхуу абы и ужь къэсар Къан Етӏуанэ зи фӏэщыгъэцӏэ адыгэшымрэ абы теса Пщыхуэфӏ Зауррэ, ещанэр Пӏэпшу Нурали къигъэжа Къазбэч Шагъдийращ.

Махуэщӏым и иужьрей шызэдэжэу, ахъшэ саугъэт нэхъыбэ здилъа минитӏрэ щиплӏрэ зи кӏыхьагъ зэпеуэныгъэр къэралым и политикэ, жылагъуэ лэжьакӏуэ, ӏуэхузехьэ цӏэрыӏуэ Хъупсырокъуэ Назир и фэеплъу щытащ. Зэдэжэм и нэхъ бэшэчу, нэхъ псынщӏэу къыщӏэкӏар Адыгэ Республикэм къикӏа адыгэш Бэчрэ абы и шууей Щынахъуэ Сулътӏанрэщ. Хъупсырокъуэ Назир и фэеплъыр абы ӏэрыхьащ. Етӏуанэр Разэ Расул и къэбэрдеиш Буяныращ, ещанэу къэсар Кӏэдэкӏуей Мусэ и хакӏуэ Бэвщ. Мис апхуэдэу адыгэшым и еплӏэнэрей лъахэ утыку ишэгъуэр лъэпкъым и пщӏэмрэ и хабзэмрэ иӏэту, цӏыхухэм гушхуэныгъэ къахилъхьэу телъыджащэу зэхэтащ.

Кавказ къуршхэм нарт хьэрэмэ ӏуащхьэу къыщхьэщыт ӏуащхьэмахуэ къызэрыхэщым ещхь къызэрыгуэкӏ цӏыхухэм зэчиифӏэхэр къазэрыхэлыдыкӏыр. Макъ лъэщ зиӏэхэм уэрэд щыжаӏэкӏэ е гъэзэщӏакӏуэ ӏэзэхэм я ӏэпэхэм нэр темыпыӏэу ущыкӏэлъыплъкӏэ уахьэху зэчий къалъыкъуокӏым. Нобэ усыгъэм хухэха Дакъикъэхэм жыхуиӏэ программэм хэтщ усакӏуэ бзылъхугъэ Хьэбэз дэс Кхъуэхъу Хъанэ.

Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ ныбжьэгъу лъапӏэхэ, республикэм и къэрал телевидением и адыгэ редакцэм и лэжьыгъуэ зэманщ. Нобэ усыгъэм и дакъикъэхэр жыхуиӏэ программэм нобэ дыщыхуэзэр усакӏуэ Кхъуэхъу Хъанэ Хьэбэз дэс, уэрэдус, макъамэус, усакӏуэ цӏэрыӏуэм. Кхъыӏэ, вы бжьэр занщӏэу дэгъубыди, Хьэбэз теухуа усэкӏэ къыщӏэдгъадзэ.

Мис а псэ къомыр къолъэтэжри, бзу цӏыкӏуу жыгхэм къыпотӏысхьэ гухэлъ ткӏуэпсхэу къыздахьыжхэр си лъагъуныгъэм къыхотӏысхьэ. Шэрджэсыр сэ дапщэщи си жьэгужьщ. Уэ уи губгъуэм деж сыщыхьэщӏэу, шэрджэсыр сэ дапщэщи си жьэгужьщ. Гъуэнлэжмэ удзхэр соплъыр сыгумащӏэу, сыхуэзэм щӏалэ сохъу розэу плъыжь. Хъанэ хуабжьу гумащӏэ узыщӏ усэ укъызэджар иджыпсту. Кхъыӏэ, усэ птхын щыщӏэбдзар, къыджеӏэ.
Усэ ехэнэ классым схэсу Хьэбэз курыт еджапӏэм седжэу. Ехэнэ классым схэсу, ну, урысыбзэкӏэщ къызэрезгъэжьар. Сэ урыс класс схеджащ, урыс классым сщеджащ, ауэ ӏэмал имыӏэу илъэс тӏощӏитӏрэ тхурэ хъуауэ адыгэбзэм Ленин нур газетыр къэсщэхурэ зыми сыкъимылъагъуу ӏункӏыбзэ ести, сызэреджэр зыми зэхезмыгъэхыну урысыбзэкӏэ, адыгэбзэкӏэ, къапщтэмэ, акцент жыхуаӏэм хуэдэу сиӏа? Апхуэдэу урысыбзэм дыдихьэхауэ щыта, адыгэбзэкӏэ дагъэпсалъэртэкъым. Школым, еджапӏэм адыгэбзэкӏэ дагъэпсалъэртэкъым, а зэманым дыхалъхуа. Ауэ, сэ амал имыӏэу Хьэкъун Исуф литературнэ объединением де къызэӏуаха ди писательскэ организацэм ахэр къакӏуэт, литературнэ объединением сыт абы секретару сэри схахщ, абы и документацэкӏи, нэмыщӏкӏи. Пост ену ену мыстхэр згъэхьэзырт, доклад дыкъеджэми нэмыщӏми усэхэр дгъэгушхыу щӏалэгъуалэри къытхэхьурэ апхуэдэу литературнэ объединениер
лэжьэн щӏидза. Нтӏэ, лэжьэн щӏидза куэдри диӏащ, дызэхэтагъэщ. Лэжьэн щӏидза, абы уэ уи япэ кӏуэдыжкӏэ. Ар абы япэжкӏэ, япэ щӏыкӏэ литературный кружокыу щыта, а литературный кружокым.

Ахэри сигу къоуэж, ахэр сымыгъэсамэ, архив бэлыхьт. Ахэр Кхъуэхъу Цуцэ си адэ шыпхъути, а птхымэ усэхэр гъэтӏылъи щыгъэлъ, они должны дозревать жиӏэт, урысыбзэкӏэ къызэшхыдэт. Адэкӏэ дауэ хъуа, литературный институт уэр фӏэкӏ къэзухащ. Цуци езгъэлъагъутэкъым си усэхэр, зыми езгъэлъагъутэкъым. Мис мы литературнэ объединениер къызэӏуахри, мис абдежщ ди усэхэр щӏэуэ дытхыр дыкъеджэт, щӏэуэ дытхыр дыкъеджэт. Ауэрэ, ауэрэ ди усэхэри литературнэ напэ къытхуэдагъэкӏ, сэ сщӏэрэ, нэхъри дагъэгушхуэт, е журналхэми тӏэкӏу дыкъытрадзэу. Хъуащ Къэбэрдеймкӏи, мокӏи, апщыгъуэм, Ставропольский крайм дыхэтти, ахэми я литературнэ напэхэр абдежи дыкъытрадзырт. Молодой ленинец жоуэ журнал ди крайм Ставрополь де къыщыдэкӏти, абдежи семинар ящӏми, нэмыщӏми ахэм драгъэблагъэрт. Езанэ курсыр къэзухауэ Москва литературнэ Институт имени Горькогокӏэ зэджэ, седжу, первый ку езанэ курсыр къэзухауэ с драгъэблэгъауэ соцӏыхуж. Встреча с с поэтами м так, так, скучно. Абдейращ аргуэру драмтеатрым фӏы дыдэу дагъэгушхыу, Встреча с поэтами и бардами жоуэ, мис абы сэ зыра адыгэу усакӏуэу

Сыкъэувыӏэжри, залым сыхэплъэри, си напэр токӏ жысӏэри, мыдей къызэфӏэзэрыхьар ескъухри, си напэр токӏ жысӏэщ аби. Я продолжала дальше. Была бы сыном твоим жысӏэри. Ну, урысыбзэкӏэт. Джамаладин Лагучев сценэм къытехьэщ аби хуабжьу. Ну, фӏыуэ къысщытхъуа бзитӏымкӏэ мэлажьэ, жиӏар. Узыгъэгумащӏэу усэм куэд хъанэ. Абы ещхьу къабзэу, уи адэ и гугъу щыпщӏакӏэ, си Лъостэнжан усэри уи анэ хуэптха, абы и гугъу къысхуэщӏ. Си анэр щылӏам щыгъуэ, си Лъостэнжан усэр сыгъыурэ зэхэслъхьати, Тэмаз Лидэ макъамэ щӏилъхьа. Ансамбль Черкесием си анэ зэрылӏэрэ илъэс тӏощӏрэ пщыкӏутӏрэ мэхъури а уэрэдыр жаӏэ. Емышыжу жаӏэхэ, фӏы дыдэу, ну, это фольклорный ансамбль. Фольклорный ансамблым егъэзащӏэ адыгэ фащэ ящыгъыу, сагъэгушхуэу. Ар фӏы дыдэ, ахуэдэ фольклорым уэрэдхэр щатхкӏэ, Тэмэзэ Лидэ щӏыхь. Абы Лидэ хуэдэ районым искъым, жыжыпӏэмэ радио республикэми искъым Тэмэзэ Лидэ. Сценэм Куэшхьэблэ стригъэтӏысхьэри, езым и творческэ пшыхьым сыбгъэдигъэтӏысхьэщ аби Аргун Пӏатӏэ щхьэкӏи, а уэрэдыр фӏы дыдэу жиӏэ, жаӏа адыгэбзэкӏэ. Адыгэбзэкӏи сэ стхати. Урысыбзэкӏэ Ты о нас не тужи, Абубекир, ар урысыбзэкӏэ хорым жаӏа фольклорный ансамбль Черке, ансамбль Черкесия и сводный хор егъэджакӏуэ Куэшхьэблэ курытым еджакӏуэхэр адыгэ фащэ ящыгъыу а сценэшхуэм темыхуэу ар фӏы дыдэу жаӏауэ щыта. Иджы сызэджэну схуейр Хьэбэз къуршыжьхэм, Хьэбэзым щхьэкӏэ жытӏащи, тӏэкӏу хьэбэзхэм щхьэкӏэ стхыну стхахэм сыкъеджэну. Ӏэмбатэ хужьхэу гуэшауэ, пшэжьхэр догъуалъхьэ аузым, хьэбэз къуршыжьхэм дэшауэ, псэр хъыбарыжьхэм я гъусэщ. Жыжьэу мо къуакӏэ мэзылъэм шууэ адэшхуэр щызекӏуэрт, пщыжьхэм я бзаджэр зигу илъхэм япэувыфти, ятекӏуэрт. Си адэшхуэм хуэзуса Хъуэхъу Жамбот Умар и къуэм. Ди нэхъыжьхэм я хъуэхъур хъу хъугъуэфӏыгъуэм я ӏуащхьэщ, насып щыпкъэу къытхэхъуэм гурэ псэкӏэ къыпащэ. Гурыхуагъэр я гъуазэу ди адэфӏхэр губзыгъэт, ӏурыӏуатэм щыгъуазэу, зэӏэпахырт нарт лӏыгъэр. Ауэ нобэ ди тхыбзэр Мафӏэ лыгъэм хисхьэжым, хэт къеджэну си усэм адыгэбзэр къухьэжым. Гъатхэм уэрэдыр пхужеӏэр, си къамыл жьыбгъэм дежьуу. Апщӏонтӏэхункӏэ сыщыӏэщ, апщӏонтӏэхункӏэ сопсэу. Дыгъэр щоджэгур си нэку, гъащӏэр си усэу, си хэку. Ену къыщӏожыр уи псынэр, аращ сэ си псэр, сэ си нэр. Къысфӏощӏэ псынэр къамылым и курыкупсэм къижауэ, Къущхьэхъу и уэсым, и мылым, уэрэду, бзухэм, хужаӏэу. Адыгэ пшынэм и къуэпсу гъащӏэ гъэхъуапсэу къамыл, Си усэ тӏэкӏум урипсэщ, щымыӏэ, узыхэмылъ. Гъатхэм уэрэд пхужеӏэр, си къамыл, жьыбгъэм дежьу, апщӏондэхункӏэ дыщыӏэщ, адыгэ лъэпкъыр допсэу. Хъанэ, темэ уикуэдыкӏей усэм и мызакъуэу драматургическое произведение птхыну куэд щӏа зэрызеппщытрэ? игъэувынри къыдэгъэкӏыни уэрэдхэм я гугъу сщӏыххэркъыми, уэрэд мыгъуэ уикуэдыкӏей, дауэ уехъулӏэрэ уэрэдым ехьэлӏауэ тхыну? Пьесэхэми я гугъу схуэщӏ.
Куэд щӏауэ пьесэхэр сотх. Сэ, къапщтэмэ, театрым слэжьами хъунщ жысӏэу апхуэдэу Сыу джэгун, сатирэ, юмор, сыт хуэдэ пьесэ стхыми, Къэбэрдейми яхьа си журнал гуэрхэр журналым иту, зы тхылъ цӏыкӏуи къыдэзгъэкӏати, ныбэ къытхуэнакъым, жиӏа Тхьэгъэлэдж Мурат и къуэшра къызжезыӏар. Лъэс тӏощӏрэ пщӏрэм щӏигъуауэ сотх пьесэхэр. Зэхуэхьэса хъуауэ Абытӏэ Володя щезгъэлъагъум щыгъуэ, Мис мыпхуэдэу зы тхылъ цӏыкӏу къысхуэдигъэкӏащ. Аргуэру модэ столым телъ. Уэрей, уэрей, жыхуиӏэри, ар мызу тӏу къыдэзгъэкӏа уси хэтщ абы, ауэ пьесэхэращ. Мыр пьесэ защӏэхэщ. Одноактни, двухактнэ пьесэхэри, двухактнэхэр нэхъ кӏыхьхэщ. Мис мы журналыр къыдэзгъэкӏырт, мис мыр, мыр сэ си къарукӏэ, мыр сэ си къарукӏэ, мыхьэнэншэ цӏыкӏу, мис мыхуэдэу цӏыкӏуу къезгъажьэри, псоми ягу ирихьат. ИП-ри къызэӏусхщ аби абы продюсерский центри хэзгъэхьа, щӏэныгъитӏыр хэзгъэхьа редактор журналым Мы Кавказ, общественно-публицистический литературный журнал, ар къыдызогъэкӏ. Аргуэру вокальная группэ Дружба жоуэ фӏэсщауэ илъэс пщыкӏутӏ хъуауэ сиӏэти, продюсерский центр Уардэ. Уардэр сфӏэфӏ дыдэ. Ар адыгэбзэкӏэ Уардэр. Егъэлеяуэ цӏэ дахэщ.
Хъанэ сыткӏэ къэсӏуэтэн фӏыщӏэ пхуэсщӏынур? Уи фӏэщ хъунумэ, си щӏалэгъуэри сигу къэбгъэкӏыжа газетым лэжьэн щӏэздза къудейуэ тхахэр нэпхьу щыщыта лъэхъэнэ уи усэхэм Хьэхъундыкъуэ Рэмэзан щеджэу щыщыта лъэхъэнэ уи усэхэр къытрадзэу сэ сщӏэ мыгъуэрэ? Гъащӏэ. лъэхъэнэ къызэпытча лъэпкъым и гъащӏэм ехьэлӏа ӏуэхугъуэ хъуар, уэ уи усакӏуэ гу пӏащӏэ, гу пӏейтейр зыпэмыджэжа хэмыту. Ири сыт хуэдэри къэхъуащи, иджыстуи ара? Нэхъри нэхъ гу пӏащӏэ ухъуа иджысту сызэреплъымкӏэ, Хъанэ, пэжкъэ? Фӏыщӏэшхуэ пхузощӏ, Тхьэм уигъэпсэу, уи творчествэм адэкӏи куэдрэ къыпыпщэну сынохъуэхъу. Ныбжьэгъухэ, фигу къызогъэкӏыж нобэ ди псэлъэгъуар, усэ пӏейтейуэ къыфхуеджар, усакӏуэ драматург, уэрэдус, макъамэус, Хьэбэз дэс Къыхъ Хъанэ.

Черкесск дэт юбилейнэ спорт уардэунэм и деж ӏэхуитлъэхуит бэнэкӏэмкӏэ зэныбжьэгъуныгъэм и Кубокым здыщӏэбэна урысейпсо зэпеуэхэр щызэхэтащ. Ар спортым и мастерхэу игъуэ нэмысу зэныбжьэгъуитӏ дунейм ехыжа Шыбзыхъуэ Тимуррэ Сакий Мухътаррэ я фэеплъ зэхьэзэхуэт. Къэрэшей-Щэрджэсым спортымкӏэ и министр Узденов Рашидрэ Къэрэшей-Щэрджэсым и спорт бэнэкӏэхэмкӏэ и федерацэм и вице-президент Ажий Азнауррэ я ӏэпэ зыщӏэлъ дэфтэрым щыгъэнэӏуащ бэнакӏуэхэр гуп-гупурэ зэрызэпеуэнур. Ӏэхуитлъэхуит зэӏэкӏэр нэхъри щӏэблэм яхэпщэныр мы турнирым и къалэн нэхъыщхьэуи къыхуалъытащ икӏи а мурад пэжым нэӏэсыныр я плъапӏэщ къызэгъэпэщакӏуэхэм. Апхуэдэу лъэпкъыбэ Урысейм и щӏэблэщӏэ къызэщӏэтаджэр зэныбжьэгъуныгъэ, зэкъуэшыныгъэ зэдаӏыгъыфу, щӏалэгъуалэ узыншэу запсыхьыныр джэжу зыхуадзыжащ. Адэкӏэ Щакӏуэ Мусэлий а ехьэехуэм и дунейм дыхишэнщ.

ӏэхуитлъэхуит бэнэкӏэм иӏэж езым и тхыдэ телъыджэ. Сыт хуэдэрей зэпеуэхэми я дэфтэрхэм уакъыхэплъэжми, тхыдэ сатыр щэ бжыгъэхэм къахощэр Кавказым и бынхэр, дунейпсо утыкухэм, европей зэпеуэхэм, нэхъыщхьэжыр аращи, Олимп джэгугъуэхэм дыщэ вагъуэу къахэлыдыкӏахэщ адыгэм и бынхэри. Япэ дыдэу спорт олимпиадэхэм щытепщахэм ящыщхэщ Тырку къэралыгъуэм и ныпым щӏэту Минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ и гъэм Лондон щытекӏуахэу Дэгу Яшаррэ Билье Гъэзанфаррэ. Абдеж дыдэм нэхъ уэндэгъухэм я зэпеуэм дыжьын медалыр къыщихьащ Жантемыр Адыл. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ тӏу гъэм Хельсинки Олимпиадэм домбеякъ медалым дэувыӏащ Беданокъуэ Тевфик. Итӏанэ минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хы илъэсым Мельбурн дыщэ медалыр къыщихьащ Къэплъэн Хьэмид, иужькӏэ Рим деж дыжьын, Токио деж домбеякъ медалхэр къилъэщащ. Апхуэдэу олимпиадищым Къэплъэн Хьэмид и цӏэр щыжригъэӏащ. Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ и гъэм Мехико и олимпиадэм дыщэкӏэ къыщылыбащ Аталай Махьмуд, дуней псом щэнейрэ тепщэ щыхъуа Махуэ Билал, Минитӏрэ пщыкӏуитӏ гъэм Лондон и Олимпиадэм и дыщэри къратыжащ. Адыгэ лъэпкъым и мызакъуэу ӏэхуитлъэхуит зэӏэкӏэр фӏыуэ зылъагъу псори Бразилием и Рио деж щызэхэта Олимпиадэм игъэгулэзат Джэду Аниуар текӏуэныгъэр щытраха сыхьэтыпэм. Дыжьын медалым ирагъэувэлӏами, апщыгъуэм Кавказми Урысей псоми и лӏыхъужьу Джэдур къалъэтауэ щытащ. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщӏыжа хъыбархэм дыхэщыпыхьыжурэ, Нобэрей фэеплъ турнир зэхэшэным и сыхьэтыпэр къынэсащ. Гуфӏэгъуэ хэӏэтыкӏам хэту бэнакӏуэ ныбжьыщӏэ цӏыкӏухэр гъуэгу махуэ трагъэхьэну турнирым республикэ правительствэм и щыщхэр, парламентым и депутатхэр, спортым фӏыуэ щехъулӏахэр, гъэсакӏуэхэр, фэеплъыр зыхуащӏ Шыбзыхъуэ Тимуррэ Сакий Мухътаррэ я унагъуэм щыщхэмрэ я ныбжьэгъухэмрэ къахуеблэгъащ. Спорт уардэунэм И алэрыбгъуищым тетынухэр минитӏрэ плӏы, минитӏрэ хым, итӏанэ минитӏрэ хырэ минитӏрэ и гъэхэм къалъхуа щӏэблэ нэхъыщӏэхэрщ зэпеуэм хэтхэр. ӏэхуитлъэхуит бэнэкӏэм хуатха уэрэдыр гимн пэлъытэ алэрыбгъу тетхэм яхуэхъуауэ, ехьэехуэм хэт псори кърукъазу зыр зым и ужь иту утыкум кърашэр,

Ауэ мы турнирыр зэредгъэкӏуэкӏым дегъэлъагъужыр а щӏалэфӏитӏым я фэеплъыр зэрытхъумэр икӏи дыпсэуху, ахэр ди гум илъынущ. Абыкӏи фӏыщӏэшхуэ яхуэфащэщ мы зэпеуэхэм я къызэгъэпэщакӏуэхэм, ди щӏалэфӏхэм я ӏыхьлыхэм я ныбжьэгъухэм. Алэрыбгъум тетыну ди щӏэблэм сахуоупсэр ялъэкӏ псори нобэ мыбдеж къыщагъэлъэгъуэну, Икӏи согугъэр зэныбжьэгъуныгъэм пасэу фызэщӏищтэнхэу, нобэ текӏуэнухэми хагъэщӏэнухэми фи фӏэщ фщӏы, дяпэкӏэ фегугъуу фыпылъмэ, мы бэнэкӏэм и щыгум фыкъиувэфынущ, жеӏэр Тхьэгъэпсэум. Апхуэдэу турнирым хэтхэм гуапэу зыхуагъэзащ Къэрэшей-Шэрджэсым спорт бэнэкӏэхэм я федерацэм и вице-президент Ажи Азнаур. Шыбзыхъуэ Тимуррэ Сакий Мухътаррэ я гъэсакӏуэу щыта Сидакъ Аслъэн, ди республикэм щыпсэу нэхъ бэнакӏуэ цӏэрыӏуэхэм ящыщ Темрезов Наурыз, Сакий Мухътар и адэ Мухьэмэд сымэ. Шыбзыхъуэ лӏакъуэцӏэм къабгъэдэкӏыу жыӏэ иӏыгъащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм боксымкӏэ и федерацэм и президент Шыбзыхъуэ Алик.

я хеящӏэ нэхъыжьхэр хуит ещӏыр зэпеуэм адэкӏэ къыпащэну, Епэрей алэрыбгъум щызэӏуощӏэр Нэгъуей, Къэрэшей районхэм я ныбжьыщӏэ бэнакӏуэхэр, гуп къэс я утыкум изышэхэр фэеплъ вымпелхэмкӏэ зохъуажэхэри зэбгъэдокӏыжыр я бэнакӏуэ цӏыкӏухэр ихьэгъуэм хуагъэхьэзырыну. Мы гупитӏым я епэрей зэӏущӏэгъуэм щыщӏэдзауэ ерыщу зэӏахэщ икӏи нэгъуей куейм и лӏыкӏуэхэм ӏэкӏуэлъакӏуагъэфӏ къагъэлъагъуэурэ къапэщытхэм ятекӏуэурэ заукъуэдиящ. Мы флъагъу бэнакӏуэ щӏыхум очкоуих иӏэу щытти, ар хъуагъэщагъэ хуекӏуэри лъэзэблэдзхэмкӏэ къиубыд тӏо щӏигъэджэрэзыкӏри текӏуэныгъэр къилъэщащ. Мы иджы фызэплъхэр зэрытемыгъакӏуэурэ

Зэрытлъагъущи, тӏури хуабжьу жыджэрхэщ, сытми, щӏыхур и щхьэ къохъури, яхухэха зэманри йокӏри нэгъуей куейм и лӏыкӏуэ Матакаев Салмэн текӏуэныгъэр къехьыр. Мы турнирым нэхъ егъэлеяуэ псынщӏэ дыдэу зэфӏэкӏа хъуа бэнэгъуэщ Баскаев Игоррэ Мижев Ислъамрэ я зэхуэзэгъуэр. Нэгъуей куейм и лӏыкӏуэ Мижевыр ужьэм хуэдэу лъакъуитӏым щӏыхьэ. Баскаевыр пигъэтӏысыкӏ. Лъэщхьэфэ зэблэдзыр ӏэкӏуэу икӏи дэӏэбеяуэ зэщӏиубыдэри псынщӏэ дыдэу тепщэныгъэр къихьащ. Нэгъуей, Къэрэшей куейхэм я зэхуэзэгъуэм текӏуэныгъэр епэрейхэм къалъэщащ.
Дапхуэдизу къыумыхьэлъэкӏми, ауэ псалъэ тэрэзхэр, щӏэжьей, щӏалэгъуалэ утыкум къихьэхэм дэгъуэу захуэбгъэзащи, сыт нобэ уи гум исым дей къэкӏыу уэ ущысыр? Псом епэрейуэ Си быным хуэдэ къабзэу абы и ныбжьэгъу цӏыкӏухэр ар дунейм щемыхыжам икӏи апхуэдэу дыщыта. Мис, иужь махуэ пхуэхъу, иужь гъащӏэ Тхьэм къыуит жари си яужьым итхэщи, хуабжьу жыпӏэ къыщымынауэ сахуэарэзыщ. Мы махуэ нобэ ирагъэкӏуэкӏ турнирхэр мыпхуэдэ дахапӏэм ущӏэту, мыпхуэдэ дахэм уиту, хуабжьу сэ къысщӏэгъэкъуауэ къызбгъуэдэтым хуэдэу, Зыгуэрым псалъэм и жыӏауэ, Си бын схэтыжу си быныр къыскъуэтым хуэдэу сахэтщ. Фӏыщӏэ гуапэри фӏылъагъуныгъэри и ныбжьэгъухэм псори абыхэм яй. Хуабжьу сахуэарэзыщ, хуабжьу сагуфӏошхуэщ. Сыту жыпӏэмэ, нобэ я гъусэм хуэдэу нобэр къыдэсым ябж. Итӏанэгъэкӏи Алыхьым апхуэдэ къабзэу яригъэбж, апхуэдэу дунейм куэдрэ тетыным ящыщ Алыхьым ищӏ.
Етӏуанэ алэрыбгъум щызэӏуощӏэр мы зэпеуэм хьэщӏэу къеблэгъа ди гъунэгъу Минвод районым и лӏыкӏуэхэмрэ Хьэбэз районым и гуп къыхэхамрэ. Епэрей алэрыбгъу техьэгъуэр къылъосыр Бещто Дамир икӏи зэщакӏуэхэурэ Дамир хузэфӏокӏыр ӏэхуитлъэхуит бэнэкӏэм и ӏэмал нэхъ дахэхэм щыщ щхьэлкӏэ зэджэр баллиплӏкӏэ къихьу игъэзэщӏэн. Абы иужьыж аргуэру а ӏэмал дыдэмкӏэ елъэфри, иджыри очкоуиплӏ къехьыр. Я зэбэныгъэ зэманыр имыух щӏыкӏэ Бещтом холъэкӏыр къебэныр блыпкъкӏэ трилъхьэн. Абы иужьым иту утыкум къихьат Хьэбэз и лӏыкӏуэ Жантемыр Ильяс. Ар трико плъыжьщ. Бэнэгъуэм и япэрей ӏыхьэр очкоуищ иӏэу иухами, итӏанэ бжыгъэр тху зы хъуащ, бэнэгъуэ зэманыр зэщӏыхьэным секунд тӏощӏрэ тӏурэ иӏэу Бжыгъэр пщыкӏузрэ зы щыхъум текӏуэныгъэр Жантемырым къилъэщащ. Мыбдежым щыжытӏэн хуейщ, Хьэбэз псыхъуэм щыщ Бещто Дамир, Арчэлъ ӏэмар, Хьэгъундокъуэ Ислъам, Аджыр Мурат сымэ ерыщхэу, ӏэкӏуэлъакӏуэу утыкум зэритахэр.
Аслъэн Мисыр нобэ аргуэрыжу Черкесск къыщохьэщӏэ. Мы зэхыхьэ дахэу зэныбжьэгъуитӏым я цӏэкӏэ къызэгъэпэщам гупыщӏхэри къызэхуэса. Псом хуэмыдэжу сэ нобэ згъэщӏагъуэр бэнакӏуэ къудейхэракъым, атӏэ фэ хеящӏэхэр гупышху губзыгъэзэхуауэ, урысей семинарри екӏуэкӏауэ щӏэуэ къыхахьахэми сытхэми укъеплъыжмэ, дауэ къыпщыхъурэ нобэрей зэхыхьэр?
Хуабжьу къызэрагъэпэщащ мыр фӏыуэ. Куэд мыр къызэ, мыуэдэ зэхьэзэхуэ къызэбгъэпэщын щхьэкӏэ куэд дыхуейщ. щӏалэщ къызэзыгъэпэщахэри, фӏы дыдэу къызэрагъэпэщащ. Мис мыбы Урысей псом семинар, судьям я семинар щекӏуэкӏати, мыбыхэми хуабжьу ягъэщӏэгъуащ мыуэдэ къызэгъэпэщыныгъэр. Зэхьэзэхуэ, мы командэ зэхьэзэхуэр нэхъ щӏалэ цӏыкӏухэм ялъэ щӏэкӏыурэ нэхъ тригъэгушхуэу щытщ. Урысыбзэкӏэ командный дух жыхуаӏэм хуэдэурэ. Псори зы уэду, зы командэу мэбанэри ари ӏейуэ гъэщӏэгъуэнщ, тэмэмщ. Фӏы дыдэу къызэрагъэпэщащ соревнование щӏалэ цӏыкӏухэми бэнэкӏэ дэгъуэхэр къагъэлъагъуэ.
Мы гуп бэнэкӏэм гъэ блэкӏахэм япэ етӏуанэ увыпӏэр хуабжьу зэпаубыдыр Абазэ нэгъуей районхэм я гъэсэнхэм. Мы зэм мы гупитӏыр щызэхуэзащ ехьэехуэм и курыкупсэм. Япэрей алэрыбгъу техьэгъуэр псынщӏэ дыдэу иухами, Щӏыхур нэгъуей куейм и лӏыкӏуэщ, зыми къикӏуэт ямыӏэу мыхэр зэпэщӏэтынущ ерыщу. Къыкӏэлъыкӏуэ бэнакӏуэхэр мащӏэу зэпэплъа нэужь, хеящӏэр къихьэри щӏалэ цӏыкӏу зэкӏужхэм зэдаублащ зэӏэныр икӏи псынщӏэу щӏыхум балитӏ къихьащ. Аргуэрыжу тӏу къыхегъахъуэр щӏыхум, сытми нэгъуей районым тепщэныгъэр иӏэу япэ ӏыхьэр яухыр. Бэнакӏуэхэр мащӏэу псэхуа нэужь зэӏэным даублэжыр, гъазэ зэрамыӏэнури, абдежым къыщагъэлъагъуэр бжыгъэ зэхуэмыдэхэр къащтэурэ. А теплъэгъуэр апхуэдизу псынщӏэу зэщӏэкӏати, хеящӏэ нэхъыжьым алэрыбгъум тетамрэ гъунэм щысамрэ къриджащ зэхагъэкӏыну. Икӏэм-икӏэжым стӏолым бгъэдэса хеящӏэ нэхъыжьым унафэ трещӏыхьыр очко бжыгъэхэр зэригъэзахуэурэ. Икӏи пщыкӏуз плӏыуэ щӏыхур щопашэр. утыкум. Адэкӏэ мэерыщхэр, зэӏэкӏуэхэр, абазэ бэнакӏуэм и секундантым мыарэзыныгъэ къегъэлъагъуэр хеящӏэхэм я дежкӏэ ари зэпкърахыр. Зэӏэн зэрыщӏадзэжу, нэгъуейм я бэнакӏуэм и бжыгъэм тӏу къыхегъахъуэр къебэным и щӏыбым йожэкӏри. Абдежым зэманыр яухри, нэгъуей куейм ейм текӏуэныгъэр къехьыр.
Нобэрей зэпеуэхэм дауэрэ ухэплъэрэ? Япэрауэ, хуабжьу, сыгуфӏу, сыгушхуауэ соплъ. Сыту жыпӏэм мыпхуэдэ зэхьэзэхуэ сэ куэд щӏауэ слъэгъуакъым ди республикэм щекӏуэкӏыу. Мыр гуп-гупу зозаӏэхэ, зобэнхэ. Ар уасэ иӏэкъым. Абы уеплъынуи сыти фӏыщ, щхьэж. Я зэныбжьэгъугъэри, я зыр зым зэрыпылъри. Фӏыуэ къегъэлъагъуэ. Ара сэ сызэреплъыр. Щӏэблэм я ӏэмалшыгъэм дауэрэ укъеплърэ? Щӏэблэр хуабжьу фӏы дыдэ. Хьэбэзи сыти къикӏахэм яхэт гъэсакӏуэ елэжь. Ауэ нэхъыбэу сэ сигу ирихьыр нэгъуей куейм щыщхэращ. А гупыр зэрыӏыгъыу гупым я цӏыкӏухэр зы къэмынэу фӏыхэ, нэхъ лъагэхэм, нэхъ инхэм мыхъумэ. Утыкум зэритыр фӏы дыдэ, цӏыкӏухэр хуабжьу. я зэфӏэкӏыр я къагъэлъэгъуэныфыныр къагъэлъагъуэ. Сэ хеящӏэу сыщытщи, хуабжьу мыхуэдэ ӏуэхур набдзэгубдзаплъэу уеплъын хуей, угъуэщэнкӏэ мэхъу, апхуэдизу удехьэхыу зозаӏэхэри. Мы фэ фи хеящӏэ гупым фи нэхъыщхьэхэми Мэзкуу къикӏыу къэкӏуа Лӏитӏу Олимпиадэм хеящӏэу кӏуэну хуитыныгъэ зэратахэми, мис мы иужьрей зэхыхьэгъуэхэм сыт нэхъ фызытепсэлъыхьхэр? Иджыпсту щӏэхыурэ зехъуэж мы правилэ жыхуэтӏэм, хабзэ зэрекӏуэкӏымкӏи, а щӏалитӏыр, Урысейм къикӏа щӏалитӏыр, тӏуми олимпийскэ категорие яӏэу апхуэдэщ, олимпиадэ, чемпионат мира судить ящӏми, куэду мы хещӏакӏуэхэр абыхэм Семинар зэрырагъэкӏуэкӏ лъандэрэ фӏыуэ судьяхэми хагъэхъуа яхъуэжа яхъуэжа хабзэхэри зрагъащӏэ, хуэмурэ нэхъ щӏалэ судьяхэри куэд дыдэу. Мис мыбдеж къегъэлъагъуэ судьяхэм. зыри ошибкэ щымыӏэу йокӏуэкӏ иджыпсу. Уи щхьэкӏэ уэ зыкъэпщтэжмэ, сэ илъэс куэд щӏауэ узощӏэри щэ, а зэманым мы утыкум узэритым алэрыбгъум и тепщэхэм уахэтами, мыдэкӏэ хеящӏэу ущытми, дауэри зихъуэжауэ плъытэрэ зэманым? Зэманым зихъуэжащ бэнэкӏуэ цӏыкӏухэм Нэхъ бзаджагъэ зэрызагъэщӏэным хэтщ, а тренерхэри нэхъ зыгуэр къагурыӏуэу хъуащ, нэхъ ящӏу хъуащ, япэм нэ нэхъ тренер нэхъыбэ ящӏу, нэхъыбэхэм щеджауэ щыӏэ куэд. Мис абы теухуауэ а зэхъуэжыныгъэ къакӏуэхэри а щӏалэ цӏыкӏухэм ирагъэцӏыху, ирагъащӏу, ауэдэу щытщ. Фӏыуэ нэхъ сабийхэр нэхъ гупсысэу, нэхъ губзыгъэу къыщӏэт хъуамэ тренерхэри.
Мэзкуу къикӏауэ хеящӏэхэм я семинарыр езыгъэкӏуэкӏа дунейпсо утыкухэм щытепщахэу Базулин Алексейрэ Коваленко Сергейрэ спорт бэнэкӏэхэм я Къэрэшей-Шэрджэс федерацием къыбгъэдэкӏыу щытхъу тхылъхэмкӏэ хуэупсахэщ.
Что касается этих соревнований, мне они очень симпатичны. Мне вообще нравится детская борьба, потому что она бескомпромиссная, она непрактичная, она авантюрная. Это нравится зрителям.

представлял сборную России на международном ковре, чтобы получал медали для сборной России и, соответственно, и для Республики Карачаево-Черкесия. Мусэ, Москва къикӏахэри сытхэри хэту сабгъэдыхьэн къысхудэхуат, хьэщӏэхэми, хэгъэрейхэми, псоми зэрыжаӏэу, хуабжьу телъыджащэу къызэгъэпэща хъуа? Мис мыпхуэдэ Тхьэм куэдрэ фигъащӏэ, жари, уэ нобэрей зэпеуэхэм я мыхьэнэр къыбгуроӏуэ. Щӏалэ хьэлэмэтитӏым я цӏэкӏэ къызэгъэпэща хъуам хабзэ хъуауэ иджы мис мыпхуэдэ зэхыхьэфӏхэр йокӏуэкӏри, уи гупсысэр дэнэкӏэ кӏуэрэ? Сыт жыпӏамэ пфӏэфӏ? Тимуррэ Мухътаррэ я фэеплъкӏэ илъэс ещанэ хъуауэ мыр идогъэкӏуэкӏри, тхьэгъэпсэушхуэ яжесӏэну сыхуейщ организаторхэр, Тимур и ныбжьэгъу щӏалэхэм, судья, адэкӏэ мыдэкӏэ къикӏа, жыжьэ щӏыпӏэ къикӏа. щӏалэхэм, зрительхэм едгъэкӏуэкӏыр иджырыкӏи адэкӏэ дгъэкӏуэтэн ди гугъэ, едгъэкӏуэкӏын ди гугъэ, гъэ къэскӏэ традиционэу убгъуауэ адрей регионхэри къедгъэблагъэу. Сэ сыхуейт, мис мыр Урысейпсо утыкум ифшу, Кавказым ейхэри модэкӏэ Урысейм и ӏэхуит-лъэхуит бэнэкӏэмкӏэ. Я утыкухэр гуп-гупурэ зэвгъэбэныным мис а гупсысэр къыфӏэхъумэну сыхуейщ.
Стенкэ на стенку жыхуаӏэр хуабжьу мыхьэнэшхуэ иӏэ. Мыбы хуабжьу командный дух зэрегъэпэщ и хуабжьу щӏалэщӏэхэр егъэгушхуэ, зыр зыр подводить имыщӏын щхьэкӏэ псори зэкъуэту, зы командэу выступать ящӏри, хуабжьу

Алэрыбгъум тетахэр ерыщыгъэ укъуэдиякӏэ утыкум итахэщ, бэнакӏуэ псори зэӏущӏахэщ, дэгъэху щымыӏэу. Абдеж къыщагъэлъэгъуахэм япкъ иткӏэрэ зэӏэпах кубокыр яхьащ Нэгъуей районым и гуп узэщӏам. Етӏуанэ хъуащ Зеленчук районым, ещанэ увыпӏэм къыщыхутащ Абазэ районым я пелуан ныбжьыщӏэхэр. Щхьэзакъуэ медалхэм къыщинэмыщӏауэ щӏыхь тхылъхэри ятащ. Япэ увыпӏэм сом минищэ ахъшэ гъущэуи къыпэкӏуащ, етӏуанэр мин тхущӏкӏэ, ещанэр мин щэщӏкӏэ ягъэлъэпӏащ. Аращ нобэкӏэ тхуэӏуэтэнур мы фэеплъ турнир бэлыхьым хуэгъэзауэ. Зы щӏалэ гуп къыдбгъэдыхьэри, дыволъэӏур фӏыщӏэ хэха тхуажефӏэж Ботэщей щыщ Шыбзыхъуэ зэкъуэшхэу ди щӏэблэм папщӏэ Апхуэдэ зэхуэс дахэхэм хуэгупсысэфхэм къыджаӏащи, дэри ар абыхэм ядыдощтэ.
Къэрэшей-Шэрджэс къэрал телевидением и адыгэ редакцием и лэжьыгъэр абыкӏэ дыухащ. Къыдэплъа псоми узыншагърэ гукъыдэжрэ фиӏэу, фи цӏэм лъэпкъыр ирилъапӏэу, куэдрэ Тхьэм фигъэпсэу, фӏыкӏэ.